okondeka abwenzi ndi alongo nonse muli bwanji mu dzina la ambuye wathu yesu khristu believer mzanga konse kumene muli muchimve chokoma mu mtima wanu kunena kuti chauta kumwamba ah, amakukondani chauta kumwamba amamva chauta kumwamba akukhudzika nanu chauta kumwamba amakusamalirani muli ndi inenso kapolo wanu mwa ambuye pasiki pano believer mzanga konse kumene muliko tachimvani chokoma kuti kumwambanso kwatipatsa danga lina lakuti tikasonkhane ndi kumvanso mkati mwace kuti yehovayo atinji pa nkhani zathu believer mzanga chitenge chisomo pa kupezeka kwako pamene ukhalapo nthawi zonse timati wapaulendo manga zako siya zaino dzipita wapaulendo wapsa wachinyamata falitsa uthenga ku midzi ndi kuminaka believer mzanga tili limodzi pano sindichedwapo koma chauta chimene akufuna kuchilankhula sichikhala chochedwa koma chofulumira koma chibwera monga iye wakonzera believer mzanga ndimakukondani muli bwanji konse kumene muli mayangalira nsukuti amufta she tate ndinso mbuye namalengayo tate timveni kumene iye afuna kulankhula ndi miyoyo yathu believer mzanga tisanayambe tate atidziweni za mutu wathu mutu wathu wa uthenga lero kunena kuti mkwiyo wa mulimi pa mbewu zace mkwiyo wa mulimi pa mbewu zake tipemphere atate mulungu okonda wosamala mukule ife tichepe mulandiretu ulemu ife tilandire nyozo tate mwini mphamvu ukulu matamando muli nako kuthekera ndi kuchita kwa moyo tatetu mawu anuwa sadzapita pachabe pamene muli mkati mwa mawuwo podzindikirikanso ndi umboni omveka bwino munawuzira mpweya ndipo apindulitsa penalikense lemba lililonse lidawuzidwa mpweya tate koma si loyipayo koma lanu labwino lopatsa moyo loyenda ndi moyo likachitenso pa abwenzi ndi alongo onse amene akamvapowo asakakhale chimodzimodzi koma akatha kusinthika naonanso chiyambi chatsopano pamene akatha kumva mawu anu kugonja kugonjera paye yamba lafe limene mukuyamba kumapeto believer mzanga lero mutu wathu umene tikuyenera kunena kuti mkwiyo wa mulimi pa mbewu zace mkwiyo wa mulimi pa mbewu zace. Mkwiyo wa mulimi pa mbewu zace. Ndiyamba ndi buku lathu. Chivumbutso chapter chake cha Revelation chapter cha 2 verse 14 ndi kutsira munsi ndime yace. Revelation chapter 2 verse yache ya 14 kufikira munsi mawu akuti but there ati pa verse 14 akuti chivumbulutso chapter 2 verse 14 akuti but there are a few things i have against you there are some among you who follow

amene akubwera tete akuchokera pa chivumbulutso cha mm, eh, chivumbulutso chapter chake cha 2 verse yake ya 14 ndayima mu ndime yake ya 16 mawu amene akulankhula akuti pali zinthu zochepa mutu wacho une kuti chani kuti mkwiyo wa mulimi pa mbewu zace pali zinthu zochepa zimene zikundinyansa zimene zikundiyipira zili pamodzi nanu zimene zabweranso ndi anthu amene ali pamodzi nanu amene akuchokera mu chiphunzitso cha balamu anaphunzitsidwa ndi balamu ochokera kwa gavana wawo Balak. amene akuti pali zinthu zochepa zimene zikundiyipira zikundinyansa zili nanu zili pa inu zomwe zabwera ndi omwenso ali nanu limodzi ndi inuyo akunyengererani akupemphani akupembedzani akuyeyekani mumvere chiphunzitso cha balamu balamu amene anali wongophunzitsa zoti muchite koma si zochokera kumwamba balamu amene anangobwera kudzaphunzitsa kapena kudzadzala mu mtima mwako chooneka chokoma koma nchowawa kwambiri mkati mwache chooneka chosalala koma nchakupha kuti ukalemekeze mulungu wache balaki balamu adakhala wofalitsa chinthu chimene kumwamba sichidankomere chauta ndakuti adapempha chimene chichi balamu nawaphunzitsa adawadyetsa apaulendo adawabwibwititsa apaulendo adawatafunitsa adawamwetsa mvinyo umene umaperekedwa ku mulungu wa balaka

zoperekedwa nsembe ku milungu ya mafano ku milungu yosemayo zakudya zapagome la milungu yosema ya milungu ya bala milungu ya mafano zadyedwenso zikupezekanso m'manyumba mwa akhristu zimene zapangitsa zikapange konveti chikhristu cha khristu zakapanga zisinthe chikhristu kapena kakhristidwe kanu kauzimuzimu e kachepa ha mphamvu ndi chilimbilimbi chakupemphera kuchepanso ha chifukwa cha balamu amene anabwera kudzakuphunzitsa chiphunzitso cha madulira chooneka ngati nchachidule kuti udzachita bwino moyo uno koma akulimbitsa nyengo zako bilima msanga ndibwerezanso

iriso likupanga sokonera akuti pali zinthu zochepa ndili ndi zinthu zochepa zimene zili pa inu zakutsatani ziphunzitso za balamu zimene balamu adamuuza balaki zimene balamu adawuzidwa ndi balaki kuti angatemberere bwanji ana aisraeli angatemberere bwanji anthu apaulendo kuwatemberera ndiye zanu chonsecho ntchito yayikulu mulungu atachita atatipatsa dzithanana dzitho dza ntchito yayikulu dzida dzapamwamba dzamphamvu koma sidzikutigwirira ntchito chifukwa chani kodi tachikonda chiphunzitso chimene chimene chimene balaki adamuuza balamu chikubwera mofewa njira zake zosavuta kusova akadakhala masamu ndikanati ophweka njira yake ophweka osavuta kusova okhonzakhonza kale olasanalembe chiphunzitso chimene chabwera ndi balamu chochoka kwa balaki chikuoneka cha direct cha kwa mulungu chikuoneka cha indirect ndiye kuti timvetsetse zikuvuta why balaam teaching a cover or a close what we supposed to understand from the holy spirit mulungu anena kuti mkwiyo wa mulimi pa mbewu zache munda walimidwa wadzalidwa chimanga chili pansi madzi athiridwa koma chimanga chikukanika kutuluka chifukwa chani chikukanika kutuluka chifukwa cha dzinthu dzimene dzakomedwa nadzo pansipa chakumana ndi udzu nde chikulola kuyanjana ndi udzu ndikumapanga yelo pompo pasi pompo ndikumatuluka masamba chili pasi pompo koma kunjaku kuli nthaka imene iye akakatulukako akapeza mpweya wabwino kwambiri chimanga chikuumuma pansi pompo chikumva kufewa kuyenda pansi pa nthakapo chikukanika kutumbula nthakayi chikukanika kutumbula nthakayi akuti mulimi atafika ataona munda wace chimanga wazala 5 days sakuonapo olo chosuzumira akuti anachita chani kodi adanena mawu pa mbewuyo nanena nati ndidzakumbanso mbewu zonse zimene ndaponya pansipo ndizifafaza ndiikapo zatsopano moti tikamawerenga mawu akutsika pansi akuti

nde akuti lekani chiphunzitso kapena siyani zifukwa zimene zikulepheretsani kukhala moyo wauzimu siyani zifukwa kapena siyani zokomazo zimene dziko lakupatsani balamu wakuphunzitsani ndi kopa lake siyani kuyanjanitsika ni anthu amene akukuphunzitsani dziphunzitso zoti yehova kumwamba chisumphi namalenga yesu khristu ja antengedwe ngati osalungama osafunikira pa moyo wako akupatsa zimene zinakaperekedwa mulungu wa mafano ku milungu ya mafano ku milungu yosema nde akuti mulimi akulankhula ku munda wace nanena nati akuti siyani zimene mukulepheretsedwa nazo kutuluka pansi pa nthaka tulukani mu akuti chimanga changa tatuluka iwe nukula nikuona inenso nikhale ni plani inanso yokusamalira utatha kutuluka chifukwa ngati sutuluka pansipo ndidzabwera ndi mawu anga okalipa kwambiri a mkwiyo khasu langa m'manja ndidzatipula chilichonse ndi kuchitayanso sichidzakhala chofunikiranso chikadzatuluka ndi khasu wapa ulendo iwe ndiye tasiya kuti tisiye nyasi za mdziko lapansi zimene zatikomeresa zatikolakola ifeyo zikutilephetsa kukhala moyo wauzimu iweyo mulungu adakudalitsa kalekale ndipo mulungu akuyembekezera utuluke moyo wauzimu wangwiro kuyenda mchiyero amene akuvutika dera kuti aja nthenda aja akudikira mbiri mphamvu ya mawu aja amene amabatitsira pansonga lako la lilime ndikukachiriza amene achawo akamwalira mulungu akafunsa iwe iwe namenene kupempherera amene awagona ndi njalawa iwe ungofufulizikawo ukuchita ulesi kugwira ntchito iweyo awawawo anene kukhuta ndi iweyo awo ana amasiye kuyenda masekewa iweyo iweyo iweyo ukusiyasiya ntchitowe amene ana amasiye anene kuvala ndi iweyo tikawerenga pali pa chivumbulutso chapter 2 verse yake 14 iti, the king of moab in the, in the time of the exodus who

za mma WhatsApp zosiyanasiyana zimene zikupangisa kuti lemba la mulungu lisamapezeke pafupi ndiwe zinyala ndakuti mfumu Mowabu mu nthawi ya eksodosi adamuoda namutenga adamugula Balamu kuti akatemberere ana a Israeli dziko lapansi adamtenga Balamu ali Kaisara adamtenga nakamkokola nambweretsa ku dziko kuti akatemberere ana apa ulendo adzimve kuperewera kuti sakukwanira mulungu wawo kuti angathe kuwapatsa zoyenerezeka Balamu wake ndani kodi Kaisara Balamu amene tili naye pano pati Kaisara kodi nanga Balaki ali kuti Balaki ali pansi pa nyanja chiwanda chomaliza ndi chimanga chadzalidwa mulimi wachita chilichonse wathira mankhwala abwino wathirira mundamo walimira mundamo koma chimanga sichikutuluka pansi pa zifukwa zake ndakuti mkwiyo wa mulimi pa

kumanitsonongo anayamba bwino utumiki sadaachiritse olo munthu mmodzi utumiki wa fakale palibe olo mmodzi amene achita bwino utumikiwo palibenso palibe palibe palibe mulungu akudandaula mulimi mukwiya mulimi pambewu zace

akuti chigololo chimapezeka mumkachisi wa sata akuti mumkachisi mm, pagan worship often included the, the use of temple prostitutes mapembedzedwe a mwano mapembedzedwe a uhule mapembedzedwe a mfiti mapembedzedwe onyang'wa amapezeka n'kumachitika amagwiritsidwa ntchito pa, pa, pa mpingo wa, u- wa, wachani kuti wachisembwere umene umachitika kwa mfumu kwa mwana wa mfumu wachani kuti wa Balak adalitu ngati masewera kuti adali ngati kuti masewera a befide yake befide phwando lake zimene amachita pa phwando lace la mwana wa Balak tipanga izi amapanga ziti ndi zimene amapanga pofuna kusangalatsa iwowo maseremons awo lero tadzitenga ife tadzitenga kuti nzofunika kwa banjanso sikufunikayi kukhulupirirana pa dziko la khristu padatha wina nayenso akamapita ukati sapita mdzina la yesu khristu nukapembedzayo wina akasakanso wina ofuna kumuonetsazo tikukanika kukula mumzimu tikukanika kuoneka mumzimu tikukanika kuti ukapansipa tipumula pansi pa nthakayi nyengo tikulephera kuzigonjetsa kamba ka chani koma mphamvu tili nayo mlali chapter mariko chapter 16 verse 17 zona koma tikulephera why zifukwa zosakwanira Kodi Mulungu bwanji atidalitsanso? Mkwiyo wa Mulungu ifeyo mkwiyo usadafike pa ifeyo tatiyeni tisiye kudziyendetsa dzinthu za pamene iye satana adapereka sembe zace satana adamangapo gome lace tasiyire monga dziko ife tisiyane si ife a dziko ndife kwathu kumwamba mulungu akuona adziwa inu kusamalira anu dziko linanso mkwiyo umene usatipeze koma yehova aone pa ife tikuphukira tikumeranso mwatsopano mulungu akalemekezeke akatamandike pa ntchito yayikulu imene inuyo mwatengapo mbali yomvera utumikiwu komanso kugawira ena god bless you shalom